ndị be anyị ndewonu ndewonu em na-anabata unu na channel m a na-akpọ nọnọ igbo igbo tik nọnọ ọ bụrụ na i sonyebe n'otu anyị a biko ị na-egbukwu oge nne tinye aka na ihe ahụ na-acha red a na-akpọ subscribe button subscribe ebe ahụ soro channel a ka i soro n'ife a na-alụ ka i soro n'ife a na-arụ ka i bido sụba igbo ka ọ ghara ịbụ ị naa obodo nna gị ofu nwoke nwa abịaba ogbuo gị ogbuo gị ọ na-akọrọ gị aba ị na-akọ ubi ọ na-akọrọ gị ọwa ị na-akọ ọnụ katazo mefezielu gị adaka n'ọnụ enwe so ọ ka gị ma na i tinye i tinye isi na channel a mụta ụfọdụ ihe m ga-akụziri gị ka ọ wee bara gị gị n'uru Getting sick of all the small town talking. Getting sick of nke tata na video nke mbọsị nke tata ihe a ga-akọwata bụ afa dịgasị iche iche nke ị ga-akpọnwu onye ị hụrụ n'anya yes onye ị hụrụ n'anya dịka obi m mhm. obi m onye dị m n'obi ọ dị m n'obi ị ga-akpọnwukwa ya onye ị hụrụ n'anya afa ndị dịgasị otu a ị ga na-akpọ onye ị hụrụ n'anya ị ga-akpọnwukwu ya nwoke ị ga-akpọnwukwu ya nwaanyị otu ọbụla o si wee sọ gị i wee si wee tinye ya ị fụ onye ahụ ị hụrụ n'anya dịka di gị i nekwu ya ị sị ya obi m afa ịhụnanya ọ ga-achịkwa ọchị gotere gị ezigbo phone ụmụ afa a na-atọkarị lelele pọrọrọrọ lelele pọrọrọ o nwe ka i si na-ayọ di gị ihe o mere ọrụ gị ya i nwekwa ike ịkpọ ya ofu afa na-atọ ụtọ dịka obi m so nke izizi bụ obi m ịbụọ ị ga-akpọnwukwa onye ị hụrụ n'anya bụ eze m dịka di gị eze m pụtara n'oyibo my king ị kpọkwa ya eze m eze m bịa kene ka m jụọ gị eze m bịa eze m ọ ga-atọkwa ya ụtọ maka ọ pụtara my king eze m onye isi ehe and ị ma na ụmụ nwoke na-alike ịbụ gịnị ndị isi so mgbe ị kpọ ya eze m obi atọkwa ya rịkpọrịkpọ ọzọ ị ga-akpọnwukwu onye ị hụrụ n'anya n'igbo pụtara ike m ike m pụtara n'oyibo my support my companion so ị ga-akpọnwukwu ya ike m ike m my strength odogwu na ị kpọkwara ike m abụkwa ebe ọbụla ị fụrụ gị nọ ebe ọbụla ị fụ i tie mmadụ etikwa na akwa ike m onye isi ezinụlọ ike m ị kpọkwa ya ọzọ ị yọkwa ya o nye gị ọ ihe ọ pụtara ike m ọzọ ị ga-akpọkwa onye ị hụrụ n'anya bụ agụ nwoke agụ nwoke agụ nwoke pụtara my lion pụta brave man onye shiri ezigbote ike ya na ike m bịakwara iyite mana ha dịcha n'iche n'iche n'ụdị nke ha so nke a bụ agụ nwoke ị kpọọ ya agụ nwoke agụ nwoke O bute gị dọla ahụ dosa ya enu tebụl ị wee jee goro Brazilian hair ihe nke atọ gbuo gbuo anyị ekwukarịgo nke nwoke ka anyị bịa na nke nwaanyị afa ị ga-akpọnwu nwunye gị oyoyo gị bụ tomato jos ị ma na jos a bịa na jos tomato dị ebe ahụ buchere ibu dị pokopoko so mgbe ị kpọrọ ya tomato jos ọ fụtara asa

ma tinyekwara gị jara n'elu ya ịmasị dotekwa ndị ya dunu ya pụta jara n'elu ya amaka m nke nwa m nwaanyị so m achị ọchị ebe a o nwekwa ihe ọ na-aghọta ngwa ka anyị jachịba ị ga-akpọnwukwu ya egovin ị ga-akpọnwukwa nwunye gị nwaanyị egovin

ọ pụtara my morning star ya bụ gị na ya nọ n'elu bed unu teta n'ụla ụtụtụ ọ bụrụkwa ịtọ nọ na-eya ya dịka enwe ma o tere powder dịka enwe wee kpọọ ya ụtụtụ m egekwana m ntị nwaanyị ọbụla mee gịnị mara mma n'ụdị nke ya nwaanyị ọbụla ị hụrụ n'anya nụọ ọ ụtụtụ gị ị ga-akpọnwukwu ya ụtụtụ m ọ tọpụ ya ụtọ o binie ozugbo jee sitere gị ezigbote nni ahụ na i rie ọ na-atọ gị ị ga-akpọnwukwu ya nke m ọ pụta n'oyibo my own mine specially made for me ọ ihe ọ pụtara ị ga-akpọnwukwu ya nke mụ ọ ga-alaikekwa ya ọ ga-atọkwa ya ụtọ ọ ga-esikọrọ gị ezigbote ofe ahụ tikwara gị jara n'elu ya ajụkwana m ihe jara pụta amarọkwa m ị ga-akpọnwukwu ya oyiri di ya ọ pụtara n'oyibo reflection of my husband ya bụ ị fụ ya ị fụgo di ya ị fụ di ya ị fụgo ya ejima oyiri di ya ị ga-akpọnwukwu ya oso di eme ya bụ di ya na-eme ọ na-eme di ya na-eke ọ na-eke di ya na-enyere aka ọ na-enyere aka oso di eme ị sị ka anyị kpọwa afa tọrọ ụtọ anyị ama esikwa ebe a wee fụọ ọ kakwa nnukwu mana ndị nke a m kpọọrọ gị were ụtụ ya ofu na ofu wee na-agbanye wite onye hụrụ n'anya ọ ga-atọkwa ụtọ n'obi ọ ga-ekelekwa gị ọ ga na-atọkwa ya lụkatakwa ọlụ ike ahụ ọ na-alụ lụkatakwa ọlụ ike ahụ ọ na-alụ ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike ya bụ ọ bụrụ nwoke ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike agụ nwoke ọ na-atọ ya nke bụ nwaanyị lụkatakwa ọlụ ahụ ọ na-alụ lụkatakwa ọlụ ahụ ọ na-alụ n'idu ụmụazị ime nke a ị ga-akpọkwu ya ha nwaanyị m fụrụ n'anya ọ dị m n'obi nke mụ ọ na-atọkwa ya o jisikwa ike na-emekwa ụmụ ihe ndị ọ na-eme ya pụtara anyị ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata mbọsị ọzọ anyị ga-apụtakwa kọwakwa akụkọ ka o ji anyị wee na-asị gị ka i kiri ihe onyonyo a wee kirite ya ebe a tinye aka n'ihe red ahụ ka i sorokwa anyị soro n'ihe anyị na-alụ na channel anyị a anyị ga na-emekwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'Igbo anyị ga na-akụzi ihe dị anyị ga na-akụzi ụfọdụ ihe dị n'Igbo ga-abụ ị natakwa from ala bekee ị natakwa from ala bekee to ebe i si i wee nwee ike wee kpakwa nkata n'Igbo kpaa nkata kịrịkịrị dịkwa n'Igbo with ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe gị na ndị agbata obi gị ya bụ na m ga-akwụsị ebe a ụbọchị nke tata hmm ngwanụ ngwanụ anyị ga-afụ n'ọzọ bye bye